igbo bụ igbo mma mma nụ ụmụ iyo ọ ga-abalụ unu ngo eji eko nyakwanarị ya ya maala ụnụ mma agịrịdị eze ụmụ iyo adọ ego m iru e, ọ bụrọ mbọsị niile ka e ji ama apụta na-agba okwu okilikili maka na onye ọbụla ji anya na-afụ ife na-eme na be anyị kịta so otu o si wee dị bụ na kepukepu ka a na-ekwu okwu ebe a na-ekwu ife a na-akpọ ya bụ side talk ọ na-akakwanụ mma ị chọọ ikwu okwu ịkawa arụ gwa onye ahụ ị na-agwa direct si amazi na ụmụ eje na-afa esi okwu n'akụkụ n'akụkụ onye ka m ji maka ya wee pụta ọ bụrụ onye Joe Igbokwe Lagos Joe Igbokwe abụrọ ya bụ onye izizi e ji Lagos malụ anyị malụ mgbe Oliver De Coque nọ ndụ ah of blessed memory Emma Lagos nwanne m onye ọma nke a bụ Emma Lagos ị fụ ka o si wee ga nke a kwa Joe Igbokwe Lagos so ọ bụrọ maka Emma ka anyị bịara onye anyị bịara maka Joe Igbokwe ome ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo amakwurọ ebe Joe Igbokwe anyị na-afụ ya na onye Lagos onye Lagos so ọ na-eme mgbe ụfọdụ ọ pụta kwuo okwu anyị na-aghọtaba okwu ya okwu ndị Lagos a ị ghọtago maka na Igbo Lagos ebe a bụ anyị na-afụ ya ka ndị igbo if you check ị fụ na igbo niile a mụ na Lagos ofu ụdị igbo ka fa na-asụ igbo fa ada eye eye and ọ bụrụ na amụrọ gị na Lagos mana i bie na Lagos for so many years ị ga-ajoinkwu fa your thinking na asụsụ ya na-ada ka nke fa o nwere oge Joe Igbokwe pụta wee na-ekwu okwu n'otu onye ọbụla fụ vidiyo ahụ o wee na-atụ inu ọ tụkata inu inu wee kpọrọzi ya atụ na-ajụ onye na-atụ inu a ọ bụkwa onye igbo ọ bụkwa onye igbo na-atụ inu a ka ọ bụ anyị adị ekili anya ọfụma ka ọ mere bụ na ọ bụrụ ya o wee bụ nọ ebe dị ka onye igbo sị na ya na-ekwute ọnụ ndị igbo na Lagos anụ m ka ọ na-abịa ekwu mana ọ ka bụ ihe Nnamdị Kanụ ị na-eweje ọnwụ ụjọ ka ị na-atụ ya nke na ị ma agwanwu ya okwu direct ọ dịzịa ka ị na-agba okwu okirikiri kedu ebe ị na-agbara okwu ị tọrọ ya atọ gwa ya okwu o nwee ife ọ ga-asa anyị ọ saa anyị pụta na-eme okwu ibe abụọ na ịdaje ebe ịdaje ebe anyị ụmụ Igbo anyị wee tịfa o ji mee nke a mee nke a nna anyị ukwu before ị na-abịa na-agwa anyị okwu ị ga-ajụgodo onwe gị ajụjụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị am I still relevant among Igbos ọ ife a ka ị ga-ajụ maka onye na-amarọ ebe mmiri bido maba ya ọ ma mara ebe mmiri takọrọ ya inu a na-ekwerọ gị atụ n'Igbo Onowu Igbo abịago ka m tụọlụ gị inu atụọla ọmala ọ ga-ama ma atụọla ofeke ọ ga-efenye isi n'ọfịa ọ na-abụ gbara agbara fele oke ọ bụlụ ala ọ na-abụ ekwukata mgbe ụfọdụ asị onye nwere awọ ya zọkpọ onye afụ nwe nkapị bee nye ọnụ ebe a niile ebuchi inu a na-atụ na ndị Igbo n'okwu ka a na-ekwu agbara sị na akpọ mbụ inu ọ gbara ya na ife dịka ikenye dịka gị ife niile m bi Lagos bicha o nwere mbọsị anyị fụ gị ebe ụba ha ahụ ọgụ ka anyị fụghị nnọọ n'okwu a ka i ji kwuru ụfụ ndị Igbo nothing ife niile ụmụ igbo na-agabiga afịa niile a na-amụ ọkụ sọ ife niile a na-eme anyị enwerọ ebe anyị fụ gị ọ sọ politics gị ka ị nọdụ ebe o nwekwara ebe i si akụchata nnọọ na gọọmenti gị maka na subsequent e, e, e, broadcast gị ma videos ị na-eme na-eme anyị gesi gị ntị nọ sị ife niile ka ọ dị ya o doro anyị bụ ndị igbo anya na ịtụrọfụ anyị bụ ndị igbo nye ebe ya pụtara kịta onye ka ị na-adụ ọdụ a mba onye ọ ndị igbo bi n'ala igbo ka ị na-adụ ọdụ ka ndị Lagos kedu ulu ị baalụ ndị igbo n'ala igbo onye agakata n'ala igbo fule ga-esi dọba di ya ị makwalị na before ị na-adụ mmadụ ọdụ i nena onwe gị ọfụma ee nwanne ee ị like ka ndị igbo onye ka i ji wee bịa na-adụ fa ọdụ ee a ga-emebisi ife ndị igbo ọ taa ka emebibe ife ndị igbo anyị ga-agụ one ka anyị ghara afịa ndị Igbo na one ka amụgoro ọkụ ebe a one gịnị ka i kwu one ka ị dọnyere iru Balogun gbaba ọkụ i kwu gịnị Oluwole gbara ọkụ i kwu gịnị Oshodi apịanụ front and back ugboro one ka Oshodi amụrụ ọkụ i kwu gịnị Tejuosho Yaba ugboro one ka a mụrụ ọkụ i kwuru gịnị kedu ebe ị na-akọdụ onye ka ị na-agwadụ okwu ka ọ wee bụkwa na i kwuru okwu e nwere ndị na-acontrol ee eh, mana ka m gwa ya eziokwu ụmụ Igbo ụmụ Igbo bụ ndị ji ọrụ kịta ọ bụ na igbo enwerọ leader kwupụrụ fa ee eh, o nwerọzi onye na-achala ibe ya moto na ụmụ igbo na-ata afụfụ ife niile a na-eme ndị igbo ka a majisicha anyị kụkwasị anyị nkụ niile ife niile a na-eme anyị ị da apụta tinye ya ọnụ

ma ife ma o nwere ndị a na-achọ ime affect iche maka a na-aba atụ aka politicians politicians ọ na-adị m ka uche gị na-adị na ndị a nwekwara ike ịbịa ka ọ wee bụ na i kwunyere ndị Igbo ọkwa onye ya ghọrọ ibe ya n'ọnụ a agaghị uche anyị dị ya ife niile Nnamdi Kanu kwuru o kwusị ife o kwuru etwist bezie ya na etwist ya ka esi etwist ya ee eh, normally ọ bụrụ na ị pụtara etu ị nọ address ya enwelu ndị address ebu before na jọji maka o nwere ka anyị si enete mmadụ ife eji ya echeta gị bụ ọrụ ị lụ anyị na-ege anya afụ na o nwero ulu ị baala anyị ị ma abaziri anyị ulu at this age ị nọ mekọrọ ndị niile bu gị ụzọ nya ndị a kpusi okpu a m kpu n'isi most of them failed ụmụazị igbo fa rapụrụ anyị no direction ụmụ igbo a na-akpagharị ka atụrụ na-enwero onye nche the umbrella nwa kpọrọ eh, eh, ọha na eze ị fụzi ka ọha na eze si eme nke ha na-eme o nwero ife a chọrọ ịma n'okwu ya nothing nothing so onye ọbụla kpu okpu ọkụ a n'isi before ọ na-agwazi ụmụ igbo okwu kịta mụ bụ eze ụmụ iyo aga m enyocha onye ahụ enyocha before ụmụ iyo ga-ege ya ntị ka m na-agwakwa ya whether you like it or not anyị apụtago n'ọlụ a enwero going back ma ndị isi ọha na eze niile enwero ife anyị ji fa ncha niile eme most fa ncha niile enwero nke nwere interest ụmụ Igbo at heart ị na nwere interest ebe ka ị gbadebe mbọ ka e nwee port na Anambra state i kwuo n'okwu Igbo nọ na afụ gị na newspaper ka ụnụ amaro na anyị na-enye idibia ego anyị na-eje weje na US embassy n'ebe anyị deny anyị visa na refund ebe ka ị gbadebe mbọ ya ka ụnụ amaro na ndị Igbo na-eme travel ife a niile a na-eme ụmụ igbo na mba ụwa niile gbaa gburugburu ka o nwe nke i kwuru ụnụ bụ ndị ọha na eze ụnụ amaro na anyị bi na mba dị iche iche ka ọ na-afịọ na Malaysia i kwu gịnị ka ọ na-afịọ na South i kwu gịnị ka ọ na-afịọ na Dubai i kwu gịnị ka ọ na-afịọ ebe everywhere Indonesia Turkey everywhere ndị Igbo bi ma na India enwe ife a na-eme ụmụ Igbo na India na Senegal enwe ife ndị Igbo na-agabiga na Mozambique enwe ife a na-eme fa there eh, Zimbabwe all the countries ndị Igbo nọ o nwe nke ụnụ bịa tinye ọnụ there nke ya pụtara ebe ịdụ anyị ọdụ ee asị m onye fụrụ ụmụ igbo n'anya mbọsị a gbagbu ụmụazị na Aba na Nkpor oge a na-eme ife covid-19 i kwuo gị kedu ife i kwu ị na-agbapụta ndị igbo hapụ ndị yoruba fa na-egbu anyị fa egbue fa egbue anyị na ọma elu nke e gburu anyị 1967 1984 ka ị gbagota Lagos sisi aka ikwechi na Lagos ife na-eme ndị igbo agbasaro you don't send you don't care kịta ka ị ga-amapụta n'iru akwụkwọ ka e ga-enye ya ga-echi anya iji wee mee nke a na itinye gị ya ka nọrọ gabago ebere na-emere m onye na-echi ya n'ife ị na-epost because na o nwero ife ị ya-ekwu ebe a nwere ike ịba anyị ntị o nwero ife ọbụla ị ga-ekwu ebe a ga-aba anyị ntị ị feel na ị dị relevant na Lagos na Lagos abụrọ be anyị oge anyị ji wee kachapụ ọha na eze bụ na ọha na eze na-ebu meeting jee na National Stadium Lagos na-eme meeting ị na-eme meeting ndị ọha na eze na Lagos onto na anyị bụ ndị Lagos ka ọ gịnị anyị ọ bụ ndị Lagos i ji eme meeting na Lagos ndị ọha na eze ebe ka a gbadebe mbọ to push ka afụ na omenala anyị our tradition and culture ebe ka a merebere ya ife tolu ogo iji organize eh, eh, eh, cultural festival n'ala Igbo ebe ka a gbadebe mbọ ya kedu mbọ fa na-agba ịfụ na be anyị na-eto eto kedu ife a mepụtara n'ala Igbo Ọhaneze gị nwa na-ekwu ife a kedu ife i mepụtara ndị Igbo ị ga-eji kwuo okwu e gee gị ntị at your age ị ka kpọrọ onwe gị ụmụazị agadi na-agwọ ofe ichere ịbụ ụmụazị agadi dị ka anyị ịpụta ebe ị na-agwa ndị Igbo okwu nke iji bụrụ ya i nwedị capacity ịpụta ị na-agwa ndị Igbo okwu ọnwa amụmụ ndị Igbo nwa ka isi evu na na oppression ka isi evu fa na iji itiri ije ọnụ gị oge agakwana mgbe a na-eme ife ahụ na-ekwu ya na newspaper enwere na social media ikwuo ya kpụ lambast you ebe sọ gị kwuo ya highest iko na igwe ewere DSS na ndị otu ya chụgharịba mmadụ enwere ife ọzọ nụ pasta ndị okenye arụrụ ala ọ ife akụ nna alụ onwe ọbụla Nnamdi Kanu nwere ife okwu anyị ma na ọ dịrọ mma ịbịa anya direct agbara na one on one o nwee ife ọ ga-asa ya ọsa anyị ịbịa na Ọka ịtụba ụmụ igbo na ị na-agwa anyị ee eh, eh, o wutegbuo gị hmm, ọnọdụ ndị igbo nọ ọ na na-ewute gị ihe ndị LASTMA na-eme ndị igbo na Lagos ikwuo gịnị ikwuru gịnị kọntena ndị igbo akụchisichara kụchie elu n'ala jee ebe a na-elesi moto na car mart niile gwa fa ego a ga-eji na-eme nka ọ sọ ndị igbo ka a target ife niile a na-eme gịnị ka ikwu kịta ka ife ndị igbo dị gị mkpa a ga-eje mebisie ife ndị igbo a ga-eje mee nka ọ taa ka emebere ife ndị igbo ikwuo gịnị afịa niile amụrụ ọkụ kedu ife ikwu ọ taa ka amụbara ife ndị igbo ọkụ ọ taa ka emebere ndị igbo ife last time ndị yoruba pụtara na Ladipo nọ n'ebe a na-ekwu na-akpọ Jagaban si ya meelụ fa nka mee nka na ndị igbo ji mee fa nka mee nka gịnị ji gị apụta na-ekwu okwu ị na-apụta sị ndị igbo calm down na the situation na ị na-agba mbọ ka ịda ụzụ ọnya na ị na-agba mbọ ka ịda ụzụ ọnya afụgo ka ị nọ na house na ị na-etinye ọnụ gị na ọga nọlụ ise foto egosi ndị igbo na ịnọ for their interest ka ọ na ịmara ya ya advice ada advice je ebe ma na ịgụrụ akwụkwọ ịfụrụ na akwụkwọ niile unu gụrụ mgbe a akwụkwọ ya enwere isi unu niile ịbịa nachi ya bịakwa jee bido n'isi enwere ike nwa ya nwoke nwere ike ife m na-ekwu ọ feel insulted ee eh, na m na-agwa papa ya okwu ee eh, ife m ji ekwu ya bụ i lue gwa mpa gị ya wepụ ọnụ ya n'ụlọ ya ma ndị ya family ya wepụ ọnụ na affairs ndị Igbo n'ife na-eme anyị bụ ndị Igbo bụ anyị na-eme onwe anyị ndị anyị na-ene anya na fa bụ okenye ka ma kwue ị na-ene okenye ka ọ act enwerọ ezigbo ife ọ ga act ife mebichazie mapụta ife mebicha mapụta Lagos ị na-eme ife a kịta ọkwa warehouse ndị Igbo ka a na-etikasị kịta na-ezu ori ka ọ na ị fụrụ ya na vidiyo taa onye nke na-alụ stove electric stove anyị tiwa nke ya onye Nnewi buo ngwongwo na ngwongwo dị ya o nwekwa nke ọzọ etikanụ buo ọ bụrụ nke ndị Igbo ọ bụrọ taa ka e mebere anyị ife ọ bụrọ taa ka anyị bu utu pụta n'ụwa wee kwọba amụ n'azụ ma gị rapụ ife avụ nụ nne m na-eke ogili ama m ijiji anya kpọrọ ọkwa na ife m na-agwa anyị nne m na-eke ogili ama m ijiji anya kpọrọ eji m eze ali enu o nwerọ osisi na-enu inu m amarọ nnụnụ ọbụna fefelu n'enu anyị ga-afụlịlị okpulu ya ya ka ị jụrụ ajụrụ ebe ị na-eme ka ọ bụrụ na ee eh, na na mgbe anyị mere ebe a na ana itinyela ọnụ enwerọ ovu onye na-ege ife anyị na-ekwu ama agwakwu fa ncha niile mmadụ egekwara gị ntị ụbọsị ọbụna ị decide na ị chọ ka ị baarụ Igbo ulu ị gwa anyị anyị amarụ na ị pụtago face ndị Igbo i bido na ebe ahụ ị nọ na-aserve na Lagos ị na-aserve Lagos dị proud na ị na-aserve Lagos ị ma na a na-enwe taproot ebe bụ taproot bụ Nnewi onwe gbaghara Nnewi gịnị ka ị melụ there foundation gịnị kee foundation ị laylụ na Nnewi ị na-abịa ịgwa anyị okwu as elder as elder anyị afụnanụ gị na elder oga face office gị there join ndị Yoruba na gọọmenti ba ị na-eme ife ị na-eme there kụpụrụ anyị anyị na-anwụ anwụ ka anyị nwụọ anyị na-efu efu ka anyị fue na ọ bụrọ taa ka anyị fube since 1970 ndị Igbo fubere efube taa ka e teta n'ụla after how many years 60 years later ka anyị tikwuo ya 50 years later ka ị ka ebilite n'ụla from 1970 to 2020 or 50 years i bie na Lagos over 40 years eh, and then ka i biri Lagos over 40 years kedu achievement over 40 years ka i ji ka ibe eto mma eke ife anya ụbaba i biri over ee o biri 40 years ife onye biri Lagos 10 years mere a lot achieve anụ na-eme ebiri o nwere ife megide ndị Yoruba mesịa aka ba like ya ndị Igbo ka m na-agwa anyị na ndị Igbo nọ ebe a wee achieve nke a mee nke achieve o nwere ebe onye Igbo na ọgba na achieve ị mụọ Lagos niile ahụ ọkụ taa ndị Igbo ka will still achieve and ka m kọwaalụ gị case you don't know ego efu a na-eri na Naịjirịa ma Lagos a bụ ego a kpata n'obodo oyibo ọ bụrọ ego si na Lagos ego adịrọzi na Lagos ka m na-agwa ya ka anyị na-akọ na 80 pesenti ndị ndị Igbo kpatara ego nwechara ebe a bichi Lagos ọ mgbe nwa brọzi na a sị gị na ọ mgbe nwa ọ brọzi na jee Owerri ka ị jụọ hotels niile a scatter na Owerri ọ na ndị lụrụ ya sị na ọ ndị Lagos ọ ndị how many years ka eji lụọ anya guys ebugharịgo rapụrụ Lagos agbakacha na Lagos Naijiria anwụọna old person like you na-ada afụ ụzọ ịmarọ na Naijiria etipịala guys arapụrụ unu Lagos a ka unu mebe old cargo politicians unu na-eme guys emegharịsịa gbadosie anya jee obodo oyibo n'echie na-ata afụfụ dị ya onye tagide afụfụ tasịa ife ọbụla ọ tatara o wee n'anya ana igbo dị proud na ya bụ onye igbo not somebody like you ịdịrọ proud na ị bụ onye igbo ebe ọ bụla na-ekwu ife ndị igbo ị na-apụta na ya kịta ka chifu ogu n'anya oga we no go listen to you mụnwa bụ eze ụmụ iyo aga m agwa ụmụ iyo niile fa ga na-ege ntị ka m na-agwa ya ụmụ igbo na-eje ike ike na amerịka ma na london canada australia new zealand ebe ọbụla fa nọ ma germany spain britain eh, eh, eh, new zealand ka a bịa switzerland and also holland ịgbadata na afrịka anyị nọ everywhere asia we cover everywhere ma india anyị nọ ebe a na-ayọ chukwu n'echi ya ene ha agwada ngwa ka chineke meela anyị ebere maka na anị be anyị na ife ife adịrọ fa kuchisicha yoruba society a ndị nke asịsa ị na-agwa anyị etu esi wee mee abandon property na ndị Lagos ya ka fa wetara ụlọ arụọfọla anyị arụọfọla anyị ọgbọ ibe ọnwa aja okwute ọnwa emume ime ngwongwo na ngwongwo ma kọndishọn edebe a mekwuruola anyị ụlọ akpịa ya na-ebịa na-etipi anyị na-etipi ekọnọmi anyị onwe ife fa emefọrọ anyị elesịcha ahụ na echi azọba ya azọba anatuo oge ebe anatuo oge ebe ọzọ bụ anyị ji ekpochibe mmiri Lagos ị na-atụ aka ọ bụ anyị bụ na Lagos dị taa onwere onye Igbo ma na ị na-eme exist na Lagos ọ nwa kọmpanị nwa ka ịlụsa awụsa di ya iji apụta ee ọnọdụ ndị Igbo na-ewute gị mm, nwanne m mm, mm. ee o wutegbuo gị ị lọvụọna ndị Igbo nwanne m a na-akọ obodo ọbụla nọ n'ala Igbo o nwere ife eji malụ fa onye Nnewi kwuo okwu anyị makwa ebe ọ na-eje maka o nwere ife eji malụ onye Nnewi ịghọtago na ee mana ka m kpuchie ọ na-abụ ekpughe igbeguru ekpupu igbeguru fụ agwọ ekpuchicha anya ka e nwee planụ a planụ onye na-achụ agwọ na-eze isi ya agwọ a na-achụ achụ na-eze isi ya nya ka m kpuchie ya na-arapụ ya maka na mụ na ndị Nnewi dị na mma rinne ebegodo nke Honorable Senator Patrick Ifeanyi Ụba nke a bụ odogwu na e nwe ife nji tụ onye odogwu ọ politician like you ọ ka bido si afọ politics since ọ banyere ebe a anyị na-afụ aka ya nke nwa nọ na Lagos since anyị ọ fụrụ ka Ifeanyi pụtalụ big man dị ka ya Capital Oil ma pụta anyị fụrụ ọ nọ na keke fia so ndị mmadụ na-eprotest EndSARS afụhọ afụghị n'iru ọnụ ịpụta nwụrụ n'iru ọnụ ịpụta ebe ị na-akọ ife ị na-akọ ọga bakwa n'ụnọ biko na ya da afụkwa anyị ọga bakwa n'ụnọ ka m na-agwakwa ya o ị na-emetara anya ebe rapụ anyị na-efu efu ka anyị fuo ọ bụrụ taa ka anyị fube na kpuo n'ụnọ go and sit down ka ọ bụrụ okwuo na ee ka aka wụọ na okwuo n'ife ọ ga-ekwu na mostukwa 80 percent ndị Igbo na Lagos ọga ọ mgbe nwa ụmụ Igbo niile na Lagos kịta na-ata ezigbo afụfụ ụmụ Igbo nọ na Lagos na na-ata afụfụ ego fa ji achị ya na-abụ ndị na obodo oyibo na-esendiziri fa ego fa wee na-achị ya ihe niile SARS mere ụmụ Igbo na Lagos kedu ife ikwunwu ọpụ ndị nọ na house fa House of Assembly ma ma ndị nke ị na-asa ahụ ma ọbụ ọbụ councillor ka ị bụ na ndị otie ugbo ole ka ị pụtagolu condemn ife SARS na-eme ndị Igbo onye buru laptop anwụde ya n'enu asị na laptop na ọ sọ laptop ka eji egwu wayo na onye ọbụla nwere laptop na-egwu wayo gị nwa i nwe laptop ị na-egwu wayo ya na-egwu na unu bụ ndị gọọmenti na wayo nke unu karị ọkwa ndị gọọmenti unu ji gọọmenti azụ ozuzo wee na-eri ahịa e wee na-eri ndị mmadụ bụ bahoba nsa unu tadị unu adịghị n'elu warehouse akụpelụ a na-ebupụta palliatives makwa mgbe covid-19 dị ka ebutere ya gọọmenti ezochisie ya debasị ya ụmụazị ụmụazị ọnụma na-ezu tikasị everywhere na-ebupụta nri ka ndị mmadụ metụ ọhịa mgbe eme palliative ego ole ka i wenata n'Igbo ka ndị ndị ndị nọ na your constituency rigodo nke bụ nri ka ọ na itolu ogo ime iweta palliative anyị afụ ya mgbe ị wetara nke gị onye fụrụ ya ndị a wetasị nke baịbụ bụ ọbụrụ mmadụ gaba na gị ezi ya amapụta ka nnukwu mbọsị ị ga-apụta ọzọ ka ị ma na eze ụmụ iyo na ọrụ ka m na-agwa gị eziokwu eze ụmụ iyo na ya jide n'obodo a Naịjirịa mebisie na etu ọ dị ụnụ mma mana ụmụazị ebinigo na so ị na-ekwu okwu igbebekwa ọnụ gị egbebe e, ị na-ekwu okwu ka ntụekwa gị azụ ekwuo na anụ na-egbu nwata mana afụ na-ekwu na-egbu okenye nke nwa bụ okenye nke a na-achị gwa ahụ na ekwuo ma anụghị na-egbusi okenye e, mana afụ ma ekwughị egbu ụmụazị so nke a na-achị gwa ahụ ịchọkwa itinye ọnụ n'ebe a na-ekwu na igbebe ọnụ gị egbebe ichepu onye echepu manụ ka isi ekwu kama ọnụ gị ala ata ị nakpuo n'ụlọ Nnamdi Kanu enwego chodan weti ndị gọọmenti hapụ ya na gọọmenti fa jebe fedelifa ọ bụrụ na ka ọ na-etinye ndị Igbo na trouble na ndị Igbo na Yoruba ga-emebe nke a mee nke a mee nke a ije gwa aka ka mfọ ịkọwa na Ọba of Lagos ịkọwasị alụba amakwa ndị nọ Lagos mgbe ọba si na a ga-egbusi ndị Igbo si tụba na mmiri mee nke a na ndị oti ama m ife i kwutere ị like eh, ya na ndị Igbo eh, ya ị love ka anyị rapụ nna na ya na ndị a jebe ife a na-eje ọ bụrụ na ịma na ị chọrọ ịpasịrị ya message ị kpọọ ya direct gwa ya ọ bụrụ na ịma na ịma agwanwu ị chọọ onye ya na ya dị na mma gwa ọrọ ka ịpụta na aka ebe ị na-akụ iche na-agwa ya direct ejere aja ezuo n'ala ube ka ị wee lachara ntụ ee eh, do kopụrụ ụmụ igbo anyị atana afụfụ rinne arụ na-afụzi anyị ụfụ na arụ na-afụ anyị ụfụ ndị okenye niile akwesị ịgwa anyị okwu na-agwarọ anyị okwu ndị okenye niile akwesị ịkpanye alo na-akpanyerọ alo ndị okenye niile akwesị inye anyị direction na-enyerọ anyị direction ụnụ ncha niile bụ total failure to ndị Igbo ụdị afa sọrọ gị na-aza ahụ ma ị bụ Nnia Nwodo ị bụ Ike Ekweremadu ọ ị bụ Ọhaneze nye anyị ife ọbụla sọ gị na-aza ihe ị failụlụ bụ na ị failụlụ anyị unu bụ ndị isi niile you failed us woefully unu enyerọ anyị hope common hope nata na anị igbo ka ị fụ ka ụmụ igbo si ebe akwa na-akwụgharị na-ata afụfụ jee ka ị fụ ife a na-eme hustle bụzi na common language hustle anyị kwesịrị na hustle na hustle gọọmenti niile nọ dị a governors niile ebe a ewere anyị na-akpụ anyị isi ede mmiri unu ekwunwurọ okwu ị sị na ị bụ Ọhaneze kwuo okwu i kwunwurọ okwu fight ya ndị fight nwurọ ya all the historical sites enwere na ala Igbo be anyị kwesịrị ka esi ebe a na-egenerate ego ụnụ rapụrụ ọ nwụkpọọ our cultural heritage etipịa ị na-apụta ị bụ Ọhaneze anyị gbapụtara na-asụ ogologo oyibo ị gụrụ na Harvard ị gụrụ na Cambridge anyị na-akụrụ gị aka ị gụkọ akwụkwọ chebe ịsụ oyibo ka eji agba obodo ọ bụrọ ịsụ oyibo morals na-anwụ anwụ how many times go go address ya the public gaa to the grassroots gwa ụmụazị okwu nye fa hope gwa fa na even though na the country na-aghasa aghasa that they should not give up na o nwere ife e ji ma ndị igbo ị gwa fa okwu ndị a fa amakwa na future ka dịkwa bright for them na a ka nwere hope how many of you have ever done that how many of you aka anyị kpọ unu ncha niile ndị okenye alụrụ ana none of you stand none of you dị ready to stand n'ala igbo wee na-agwa ndị igbo mee nke a mee nke ọzọ ah eze ụmụ iyo i will stand vehemently and resist all of you unu ncha lose credibility n'ala igbo ka m na-agwa unu ife anụnwa unu kpu unu amarọ the meaning ọ bụrụ ma the meaning of this thing unu ga-stand to defend it to the core mmadụ na unu ga-uphold the dignity of omenala ndị Igbo our tradition and our culture make ya sure na e mere ya inculcate in all the curriculum a na-akụzi na make ya sure na our language na a na-akụziri ụmụazị anyị ka asụsụ anyị rapụ ịnanụ ka omenala anyị rapụ ịnanụ how many of you gbara mbọ ya a gụrụ akwụkwọ na London ka a gụọ na Lagos a jụọ sị na ọ gụ na CMS Grammar School ụmụ skuulu mgbe ochie ha ndị 1910 ebe a ka ego anyị ga-agbapụrụ ga-agbapụrụ ọ gaghị agwa egwekwa ka ọ ghere ọ ra m n'ọnụ agwa ngịrọ gị ka m bịara ka m gwa okwu ana ebe a m gwara bụ onye nwere ntị ya nụrụ ife mmụọ nsọ na-agwa ụmụazụ Jesu Kristi ya etu a m gwara gị ya enu ya ọ gwụkwa ka ọ ra m n'ọnụ na-agwa Igbo eze ụmụ iyo orimiri dọla nna m ọ bụ na i lue i welu vidiyo a ị pasịala ya Joe ka ọ ga-enye mgbe ọzọ ọ chọ ịgwa ndị Igbo okwu ọ malụ ka o si agwa anyị okwu ya rapụ anyị ndị Yoruba sị na ọ Nnamdi Kanu mere e ji wee gbaa abịa ha bido ha kwado na anyị na ya ma ọ bụrụ na fa mụrụ ndị gbanụ na ndị na-amụ ife niile ahụ ọkụ n'okwu o kwuru ole mbọsị ka o kwuru okwu a ọ ya sịzi ya gbagbuo ndị gba na toll gate kpụtanụ ya kpụtanụ ya janụ kpụrụ Nnamdị Kanụ gbuo ya ka onye ọbụla zuo ike go and take him janụ kpụta ya gbue ka unu zuo ike ka obi dị unu mma enemies everywhere nna ka ọ dị